Nkhani ya bwana Sattar tizaikamba siku lina lake ACB akazamaliza ma investigation awo. Koma leroli ndikufuna tikambilane za amwenye, ma contractors, ma doba doba ku Dubai, ku police ndi ku mdf. Za mdf. tisakambe zambiri tsiku linake tizapangira video yawo yawo mm? ine nditakhala president mdf ija nditha kuyithesa ngokhala ndi polisi kuli mayiko ambirimbiri kunjako ngati nauru palau Grenada eh, st lucia am, samoa amene alibe chani uh, defon- defense forces ali chabe ndi polisi koma zimenezi tizakamba tsiku lina mdf apadelera ife aMalawi ife Sungafunse mafunso ambiri akuuza kuti zinthuzi zikukhudza chani national security nde mmene zikukhuzira national security mo sitingakuuzeni, atolankhani sitingakuyankheni mafunso eh, aku parliament sitingakupaseni ma documents awo chifukwa choti zinthuzi zikukhudza national security izo tiziike apo ndi za tsiku lina. Apolice chimodzimodzi. Koma chimene ndikufuna ineyo ndipange zoom in on ndi madobadoba mm, anthu amene amagula zinthu m'malo mwa boma. Kodi zimenezi zinayamba liti? Number one. Number two, tiyeni tikambirane za Dubai. mm. Ku Dubai amwene kulibe mafactory oti amapanga masipuni, maunifomu, tinthu tinati. Kuli makampani chabe. Munthu umakasegula kampani kumene koko kuti uzibera maboma eh, opusa ngati athu ndiye zimene zachitika apapa kuti mdf yasaina chi contract ndi uh, a Zuneth kuti uh, apange supply ma personnel carriers ma personnel carriers wo magalimoto achokera ku united states achokera ku turkey achokera ku iran achokera ku chani ku china kodi ifeyo nchifukwa chani tikungokanika A mdf aja tumizani anthu ojaja atatu pitani mukapange negotiate contract ndi company imene imapanga zinthu zimene tikuzifunazi. Amwene ineyo ndakulira ku ku Livingstonia uko kunali secondary school kumeneko. Secondary school imeneyo i- i- i- akafuna chimanga kabasa kamapita kukagula chimanga, akafuna nkhuni basa amapita kukagula nkhuni. olo ng'ombe ija kuti tsiku loti a- ana asukulu adye nyama basa amapita kumeneko kukatani kukagula nyama masamba chimodzimodzi procurement school imapanga yokha ndi ndikuziwa zakuti panopa kwabwera imf amati kaya mu- mupange chani procurement procedures ndekuti ma contract mupereke kwa ena public chanchani eh, ku- ku- ndekuti kuli department ina yake amati office ya you know, public procurements ayang'ane zinthuzi koma amwene zinthuzi zikungotisokoneza akungotibera anthu mwenye wa ku dubai abwera kuzatenga contract yoti apange supply ma uniform hmm? apita ku china kukagula ma uniform kupereka msonkho kuzatipasa ife chimtengo uku ndikuti iye apanga dzindalama za nkhaninkhani ndikuti kuti apezenso contract imeneyoyo ndi zija zim- zikupezeka kuti a- a- a- a karimu hmm, amakayika ndalama ku, ku, ku, ku akaunti ya ndani ya dpp imene amayipanga control bwana muthalika zinthu zochititsa manyazi zinthu zakatangale zinthu zodabwisa nchifukwa chani tikuzikakamira hmm? amwenyewa achokera kutiko hey, eh, izizi za public procurement izi kodi malamulo amenewa akubwera bwanji hmm? amwene ineyo monga munthu wamba kumene amagulisa ma, ma, ma uniform ndikuziwa kumene ineyo ndingapeze zimene boma likufuna kaya mufuna mbale kaya mufuna maspoon factory yo ndikayipeza dziko lake limatchedwa chani china kuli ma website ambirimbiri kumene koko made in china dot com hmm? kuli aliexpress kuli alibaba dot com upita pamene paja akuuza mukufuna chani factory ndi iyi hmm? mukufuna zambiri bwanji Ngati muli ndi mwayi akupangirani ship okha zibwera. Ndiye kuti boma litakhala kuti lagula chinthu palokha litha kugula zinthu zimenezo tax free kumanena kuti okay mbale izizi zikupita ku polisi MRA ija kuyipanga clear kukutumiza munthu kaya mu- mukhala ndi attache ku embassy ku Beijing kaya ndi ku Vietnam kaya ndi ku Bangladesh kumene kumapangidwa eh, malaya ambiri kumene koko ka munthu kapita Hmm? kukapanga negotiate ndi company tikufuna zakuti zakuti ma specification okay mulipira ndalama za boma kutumiza ku bank kulibenso zoti kaya ndani alowere pakati iyayi kodi ndi chifukwa chani tikupanga involve amwenyewa amene akungotibera taonani mabasi a bullets ndi wanderers anakagulidwa aja a apm anapereka ndalama kwa dolo wina wake munthu uja ndikutchaja dzindalama za nkhaninkhani ndikupezeka kuti basi ija mtengo wake si umenewo ndi kodi chikuchitika ndi chani kodi inuyo simungangolephera nokha boma kukhala ndi mastructures onena kuti awawa ndi amene azigulira zinthu boma ku mdf kuja kukhala kuti asilikali inake office inake yachani ya procurement kukufunika chakutichakuti okay pangani search pa internet apo kaya mumtumiza munthu akapange check validity ya company eh, mukagwirizana kumene komusainirana ma contract zonse bwino bwino koma zimene zikuchitika panopa amwenye ndi kuba hmm, amwenye atikhalira pa nsana eh, ena ndi amwenye amene ona ku polisiko ma uniform eh, ena ndi aja amakagula mbale kuchani ku, ku Dubai double Triple mtengo wake. Dubai ndi kutiko ndioneseni pa map pa kumene kuli factory yopanga mbale. Kumene kuli textile factory ku ku Dubai. Ndi ma shell companies kumenekoko ndi pa nthawi. Amapita kumene ku- kupitisa golide, kukasinthisa just corruption 101. Ndipo mukangomva kuti company iyi ndi ya ku Dubai, mudziwiretu zoti basi pamenepo pachitika zakuba ndiye zimene zikubwera apapa za China zonse sataa za China ndi ndizo- ndizoziyamba dala titha kuzisintha zimenezozo nkuyamba kupanga zinthu kusiya zoka kwapempha imf aja kwapempha a World Bank kumanena iya tikuwononga ndalama ifeyo kuti munthu agule chani mawaya aku escom mawaya aku escom basi mupeza ka contractor ka contractor kakutchajani zimamillion pamene mawaya aja kungopita pa, pa alibaba.com mukapeza akugulisidwa pa 2 kwacha nde tikuzinamiza chani tikufuna tisangalase ndani tikufuna tioneke madolo a procurement chifukwa chani eh? anthu anakapanga procurement kuno kuli madolo kumenekoko i have my, my cousin who is, who has done that koma kodi nchifukwa chani the goal ya procurement izikhala yoti ugule chinthu chabwino pa mtengo wotchipisisa osati kumangozibera mmene tikuzibera amalawi ine zikundidabwisa kodi amwene zinafika apapa zinafika bwanji hmm, kuti amwenye azibwera eh, kutidyera masuku pamutu mudziko amakhala amwenye zimacontract 18 hmm, million dollars US ukafufuza bwinobwino ndekuti pamenepo half ikulowa mthumba mwake ndi zija zimapezeka kuti ku akaunti ya ndani kaya kunalowa kunalowa ndalama chifukwa choti amaziwa zoti akangowapasa awa ndalama alandira contract ija abera boma abera malawi iwonso zawo zilowa ndiye mudzamupeza Akuka- akukaika ndalama 145 145 million ku akaunti ya nda- ya dpp imene amayipanga control abwana Mutharika osachita nayo manyazi chifukwa choti chani amafuna azikapanga supply ah, kwina kwake ndiye ndi zimene zikuchitika panopa amwenye atikhalira pa nsana ine nditakhala dolo kumenekoko nditha kuthesa zonse kunena kuti inu a mdf eh? department ya procurement izikhala under parliament izipanga scrutinize ma deal aliwonse kuti pange requisition ino mufuna chani akufuna mfuti zakuti zakuti zakuti okay parliament kuja madolo akhala pansi pitani pa internet kusakasaka kupanga requisition tender company imene imagulitsa mfuti zimenezozo ship it directly ndikuti ayi mwalipira pa border paja sayikapo msonkho Gov- boma liziyenda bwino everything will go smoothly koma ndi chifukwa chani ndikumapezeka kuti ish ndi mphepo tu yandichitira nsanje koma anyway that's the story that's the story ciao